Адыгэ сабийхэм папщӏэ минрэ щибгъурэ ищӏрэ тӏу гъэ лъандэрэ дунейм къытохьэ Нур журналыр. Ар къыщыдэкӏыр Къэбэрдей-Балъкъэрырщ. Сабий садхэм я гъэсакӏуэхэмрэ курыт еджапӏэхэм я егъэджакӏуэхэмрэ зыщӏэупщӏэ тхыгъэ, джэгу, сабий зэхэщӏыкӏым зезыгъэужь бзэгъэбзэрабзэхэр журналым къытохуэ. Иджыблагъэ Нур журналыр щыхьэщӏащ Налшык къалэ дэт епщыкӏузанэ курыт еджапӏэм. Егъэджакӏуэхэмрэ еджакӏуэхэмрэ ягъэхьэзыра зэӏущӏэм псори фыкъыдогъэблагъэ. Псори фи махуэ фӏыуэ. Нурым илъэс плӏыщӏ ирохъу цӏыкӏухэр. Нобэрей ди зэӏущӏэми аращ зытеухуари.
Адыгэбзэр бзэрабзэм, уафэ къащхъуэм зеукъэбзыр, дыгъэ джылыр къыщӏокӏыжри, бзум усэныр ягу къокӏыжри, удзхэр вагъуэу зэдогъагъэ, иригуфӏэу я дахагъэ. Ди джэд къомыр зэдокъакъэ, къытхуакӏэцӏри дыщэ къакъэ. Мамэ нэхъри мэхъур гуапи, дегъэшх ӏэфӏу лэкъум хуабэ.
Сэ ин сыхъунущ, Нурыр къыздэӏэпыкъурэ адыгэбзэ зэзгъэщӏэнущ. Седжэфу, сытхэфу, срипсэлъэфу. Уэ, ди Нур, утелъыджэщ, ухьэлэмэтщ, адыгэ сабийхэм фӏы дыдэу удолъагъу, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ!
Ди сабиигъуэр зыгъэбжьыфӏэ, Журналым цӏыкӏухэр дегъэгуфӏэ. Хъыбарыжь дахэ, усэ ӏэджэ, Псысэ щӏэщыгъуэ дрегъаджэ. Дагъэгупсысэ я къуажэхьхэм, Дызыӏэпашэ и таурыхъхэм. Ар цӏыхущи цӏыкӏухэм ныбжьэгъу хъужу, Къыдет сыт щыгъуи гукъыдэжу. Нур, уи зэфӏэкӏым хэбгъэхъуэну, Мазэ къэс укъытхуэкӏуэну. Ди зэхэщӏыкӏым хэбгъэхъуэну, Сохъуахъуэ куэдрэ удиӏэну.

Дыбогъащӏэ нобэ фӏэфӏу дымыщӏар дыгъуасэ, утхуолажьэр нобэ дахэу щӏэблэм ар дэ зыхыдощӏэр, Нурыр куэдрэ уэ къытхуэблэ, укъытхуэгумащӏэу. Сыт уэ цӏыкӏум нобэ пщӏэнур? Сабын тхъурымбэ. Сыт псы стэчан фэир?

Жаӏэу Шэджэмыпс ефамэ хъуащ щызэхуэзэу фӏыгу щыжаӏэу. Анэ шыпхъум срихьэщӏэу, зы зэман Шэрэдж сыщыӏэу, Шэрэджыпс ефамэ хъуащ щызэхуэзэу абы щыжаӏэу. Зэхэсхахэм сегупсысыр, зы зы щхьэпэ къыхэсха, дэнэ псыхъуэ уэ удэсми ухуэпэжыныр уи къалэнкъэ? Нур журналыр си ӏэпэгъущ, сэ абы гъэсэныгъэм теухуауэ чэнджэщ куэд къызоджыкӏ, гъэсар мыгъэсам зэхуеплъыхь, гъэсар мыгъэсам фӏыхуэплъыхь. Уэ нэхъыжым уемыдауэ, уэ нэхъыщӏэр зэгъэдаӏуэ. Цӏыхум хуэпщӏыр умыӏуатэ, цӏыхум и пщӏэр хуомыутэ. Фӏымрэ емрэ зэхэгъэкӏ, фӏыр къыхэхи еплъэгъэкӏ.
Губзыгъэм и щхьэмыщ. Щэныгъэм хуаплъэр тетщ щыхупӏэ. Щхьэщэм и пкъыр иригъэш, щхьэщэм и пщыр зыдегъэш.
Хъуплъыфӏ зиӏэу шейм еӏубым. Тепщэч дзакӏэм ӏуумыхыу пӏащӏэ-тхъытхъыу шхэм нэпсей, бжэмышхыр, гуахъуэр, хъупыр, ӏэнэм фӏейуэ томылъхьэж, узэрышхэу тепщэч нэщӏыр, ахэр дахэу уэ илъхьэж, Тхылъыр, айфон, планшет, айпадхэ, шхапӏэ ӏэнэм уэ умыхь, уеджэу е уджэгуу ушхыныр уи жьэм зэи уэ хуумыхь. Загъэгусэ шхыни ӏэни, шхын гъэткӏунми хуохъу зэран, а чэнджэщхэр пхуэгъэзащӏэм пхужытӏэнщ ахъырзэман. Ӏэмытхьэщӏу ӏэнэм тӏысыр, шейтӏан цӏыкӏухэм ауан ящӏ, зызышийуэ шхыным ӏэбэм, куэд дауи къохъу зыщиутэж, ӏэнэм щысу сэ къэзыщтэм, куэдрэ къохъу зыщиуӏэж, шхыныщ жьэдэзу псалъэм, хужытӏынущ гурымыхь, Нур журналыр си ныбжьэгъу, ар сыт щыгъуи си ӏэпэгъу, къысхуиӏуатэу и гухэлъ, си стӏолыщхьэм куэду телъ, ди хэку тхыдэр къызоджыкӏ, псысэ дахэм сыхэмыкӏ, усэ цӏыкӏухэр сигу пымыкӏ, аращи, дызыкӏэрымыкӏ. Сегъэушыр сеущий, фӏыр щӏэныгъэм къысхуеший, сигъэцӏыхуу си хъурей, схуегъэнэху мы дуней.

Хым и джатэхэр кърихыу тыхущ тӏатӏэм хузэблихыу, и бэху цейр щӏехурхукӏ, пагэу пыри кърокъукӏ. Хыхьэу шэрыр къэхуэбанэ, шынэу йобж и бэрэбанэ. Вагъуэ гъуэм гъуэз къыӏурех, дыдэу башым зыкъырех. Щӏащӏэ цӏыкӏур мэпкӏатэ, бзу бзэ бзэрабзэу зэрызолъатэ.

Плъыжь зыхуаку диӏэ плӏанэ, Бэдрэжан гуфӏыӏей уегъэлажьэӏау гъэщӏэгъуэнураӏэ, а псо пшхы нэхърэ ппытӏауэ и псыр нэхъ сэбэпщ. Си ныбжьэгъу цӏыкӏухэ, сэ сыхуейщ тӏэкӏу фэзгъэцӏыхуну. Ди скульптор ӏэзэ дыдэхэм ящыщу Гъущӏапщэ Арсен и ӏэдакъэм къыщӏэкӏауэ ди Налшык къалэм щагъэува адыгэм и псэ жыгыр. Лъэныкъуитӏымкӏэ къудамэхэр блырыблу докӏей, абы къикӏыр щӏэблэ лъэужьыр бжьиблкӏэ мауэ. Къудамэхэр жыгыпкъым къыхокӏри, жыг зыхуэгъэу хохьэж. Абы къикӏыр щӏым къыхэкӏар щӏым хохьэж. Щхьэкӏэ тӏэпӏар къулейуэ дыгъэм дей зыхуеший, абы къикӏыр лъэпкъ гупсэр гъужыркъым. Бынжэу тху тетщ, бынжэр узыншагъэм и нэщэнэщ, абы къикӏыр щӏэблэ узыншагъэр пщэдейщ. Нур журналым лэжьыгъэ гъэщӏэгъуэн къытехуащ, псэ жыгым теухуауэ. А лэжьыгъэр зэзгъэзащӏэр нобэ хъуну сыхуейщ. Журналым и кӏэнэхъуэ кӏуэцӏым напэ дэтщ.

Итӏанэ мис уи хуэдэр сыхудогъэс. Щывджыкӏэ, псэ жыгыр фи гум ивмыгъэху. Уи гур жану, уи лъэр псынщӏэу, ныбжьэгъуфӏхэм уащымыщӏэу, егъэдахэу адыгэбзэр, къыттебгъапсэу нур бзийхэр, Нур журналым ди псэ хуэдэ, тхуэузыншэ илъэс куэдкӏэ.

Дапщэщ лъандэрэ?
Щы сызэрыхъурэ.
Илъэсищ узэрыхъурэ ара? Да. Ыхьы.
Дэнэ журналыр къыздипхар?
Си нанэм къызита.
Ыхьы. Фи нанэм пхутридзауэ къыпӏэрохьэджэ ара? Да. Фӏыуэ плъагъурэ? Да. Умыгъэщӏагъуэу къанэркъым мы сабий дыгъэ гупым яхэтщ, тхьэӏухуд цӏыкӏу, нэгъуэщӏ лъэпкъ къыхэкӏами, адыгэбзэ зригъэщӏэну хуейуэ, Нур журналыр фӏыуэ илъагъуу. Хьэрфхэр псори ицӏыхуу адыгэбзэкӏэ псалъэу, Таштэмыр Сафинэ. Иӏэт иджы зыкъэзыгъэцӏыху, хэт уи цӏэр? Таштэмыр Сафинэ. Сэ адыгэбзэ фӏыуэ сэлъагъу, си егъэджакӏуэ

Хьэрфхэр боцӏыху псори, ара? Нтӏэ. Укъоджэф икӏи. Нтӏэ. Нур журналыр илъэс плӏыщӏ зэрикъум теухуащ дэ нобэ едгъэкӏуэкӏа ди ӏуэхугъуэр. Нур журналыр фӏэфӏ дыдэу егъэджакӏуэхэми ди урокхэм къыщыдогъэсэбэпыр. Абы и напэкӏуэцӏхэм икъукӏэ материал бэлыхьхэр итщ. ӏуэрыӏуатэм теухуауэ жыпӏэми, усэ цӏыкӏуха жыпӏэми, гъэм и зэманхэм жыпӏэми. Кӏуэ аракъэ, апхуэдизу ди сабийхэр дихьэх абы ит лэжьыгъэхэми. Урокым къэкӏуа нэужькӏэ, нобэ дылэжьэну Нур журналымкӏэ жаӏэу, апхуэдэу щӏэупщӏу щытхэщ сабийхэр. Я нэхъыбэм сабийхэм Дэ дызэрыцӏыкӏурэ сабий садым дызэрыкӏуэрэ ди анэшхуэ, ди адэшхуэхэм традзауэ къытхуэкӏуэу щытщ абы лъандэрэ Нур журналыр жари. Апхуэдизкӏэ яфӏэфӏщ а цӏыкӏухэми, мыувыӏэу тепсэлъыхьыфынухэщ. Проект гъэщӏэгъуэнхэр къытохуэ, миси. Абы къытехуа проектхэр дэ ди сабийхэм идогъэщӏыр, яфӏэфӏ дыдэуи ящӏыр яфӏэгъэщӏэгъуэну. Аращи, Нур журналыр зы къыдэкӏыгъуэм нэхърэ мыдрей къыдэкӏыгъуэм къыдэкӏ журналыр нэхъ дахэжу, нэхъыфӏыжу, я материалкӏи, я сыткӏи нэхъ зыхуей хуэзауэ, сыт и лъэныкъуэкӏи, узыхуей дыдэр къыщыбгъуэтыфынущ Нур журнал напэкӏуэцӏым. Аращи, сыхуейщ Нур журналыр адэкӏи ефӏэкӏуэну, я зэфӏэкӏым хагъэхъуэну. Мис мыхуэдэу ди сабийхэр мис а журналым ит усэ цӏыкӏухэм зэрагъэгуфӏэм хуэдэу я гъащӏэр гуфӏу ирахьэкӏыну.